milandu ya Cashgate fetereza butchery maumboni analipo amene amatulusa ndalama ku capital hill sana joyce banda kapena chakwera corruption is a system anthu amakhala pasi ndi kukambirana kuti abe ngati tikufuna kuthana ndi corruption choyamba we have to change the system bwana apm anthu ena asakunamizeni ndi nkhani za Amaryllis hotelo tikudziwa akukokomeza dala kufuna kukuphimbani kumaso akufuna musafufuze 11.5 billion imene asowa ku akaunti ya pension fund so as for me amene mukundifunsa kuti ndi chifukwa chani nkhani ya Amaryllis hotelo mukuifotokoza mwanu mwanu you, you are not defending it no ine sindimataya nthawi kukamba za Amaryllis hotelo

and we are busy complaining about Amaryllis Hotel. I'm not saying Amaryllis Hotel deal inali yabwino kapena sinali yabwino. I'm not saying that. Koma public inquiry ikuyenera kubweretsa nkhani ya Sigelege Hotel. Sitikagule katundu wa 8 billion but they got 21 billion. 135 billion ya ma civil servant anamangira Chithaphwi Hotel. Even half sinafike. Aononga 135 billion. ikamatha tiwononga ndalama zingati ndi chifukwa chani public inquiry sikulankhulapo za chithaphwi hotelo kapena Sigelege ndi chifukwa chani sakulankhulapo amalawi we have to be clever anthu amenewa akuchita kusankha zolankhula tiyankhule za Amaryllis hotelo tisalankhule za Sigelege komanso tisalankhule za chithaphwi hotelo akuluakulu tiyerekeze mbava yalowa mkhola la mbuzi yaba mbuzi zokwana 4 ndiye inu mukupita ku khoti ndikukana kuti ayi ineyo ndikufuna ndiyankhule za mbuzi imodzi mbuzi zitatu ndibe nazo ntchito is that making sense inuyo mukumusumira munthu ameneyo kuti waba mbuzi zokwana 4 then you are saying kunena kuti no mbuzi zitatu ndibe nazo ntchito i am talking about a one goat That, that's not making any sense chifukwa a pension fund anagwirizana kuti tigule Sigelege hotelo timange chithaphwi hotelo komanso tigule Amaryllis hotelo in addition to that anagula malo sewanjinji akudzala makademiya opanda ntchito kumeneko and this public inquiry ikunena kuti apension fund mwaba ndalama that's what they are saying mukamvesa bwinobwino akuti apension fund aba ndalama and in their explanation akunena za Amaryllis hotelo Amaryllis hotelo inatha kale a pension fund ayigula 128 billion a pension fund omwewo akumanga chithaphwi hotelo hafu sinafike aononga 135 billion public inquiry sikunena nkhani imeneyi ndiye choyamba mawu kuti bakili tv aini yake dr bakili muluzi President wa chipani cha UDF wakale opuma amenenso anakhala president wa dziko la Malawi anakana kwa mtu wa galu kuti si iwowo alipo wina amene amagwiritsa ntchito dzina la Bakili Muluzi.
Anyway, tikalowa m'Bible Nehemiya chapter 3 akukamba nkhani ya mageti akuti ku Jerusalemu kunali geti yolowa kogulitsa nsomba ina kogulitsa nyama and so on fish gate sheep gate komanso ndi gate anthu amadutsirako pa ulendo wopita madera osiyanasiyana kumpoto kwa israeli kunali gate ya efraimu profeti yeremiya anakambanso za gate ya benjamini iyeyo atafika pamenepo anamenyedwa verse 33 akupitiriza kunena kuti mlonda wotchedwa irija anammanga yeremiya pa mlandu wa treason ndikutanthauza chani mageti amene tikuonawa sanayambe lero ku malawi kuno anayika ma toll gate m'misewu ngakhale nyanja zikuluzikulu pa dziko lapansi mumapezeka mageti mwachitsanzo suez canal strait of malacca

amene amayipanga control ndi boma la panama koma trump wosachedwa akuopseza kuti alanda chifukwa president wa kumeneko amacheza kwambiri ndi china suez canal amalamulira ndi egypt strait of malacca amayang'anira maiko atatu singapore malaysia indonesia tiyerekezere lake nyasa malawi tanzania mozambique onsewa ali ndi mbali yawo ndithu kunyanja ya malawi Strait of Gibraltar, Morocco ndi Spain, Gate of Tears, Mahuthi komanso Djibouti, Strait of Hormuz, Iran. Ndikunena pano atseka America ikulephera kutsegula ndipo akupempha maiko awathandize. mbuyomu ndimafotokoza kuti trump akhoza kuphulitsa irani mmene angafunire koma sangachite chibwana kutumiza asilikali pa ground sizophweka asilikali amenewa kubwerera ndi moyo irani geographically is a weapon america inagwetsa saddam hussein ndi ground invasion ku vietnam anali ndi ndege anaphulisa paliponse koma sanawine nkhondo chimodzimodzi ku iran akhoza kupha akuluakulu pogwisa ntchito fighter jet koma ngati akufuna kulanda boma monga mmene akunenera atumize asilikali pa ground donald trump akudziwa kuopsa kochita zimenezi akhoza kupusa ngati muja anachitira ku vietnam ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tikupita chitsogolo tikusiyireni inu a times ndi a bakili tv muzikamba za mbuyo koma ifeyo zikumabwera apa amalawi akumamvera bakili tv akuluakulu history is the best teacher